um, zikomo kwambiri tikulandireni nonse atolankhani uh, uh, akuluakulu anzanga komanso mr president ku press briefing yathu madzulo ano um, press briefing imeneyi ndi yadzidzidzi mmene tinanenera koma tithokoze kuti atolankhani mwafika uh, nthawi ino tiyambepo uh, press briefing yathu komano mmene timachitira nthawi zonse timafuna kuti tipemphere uh, tisanayambe chimene chitachitike n'chonena kuti a president awerenga statement imene um, tili nayo masana ano akawerenga statement tipereka mwayi wa mafunso uh, atatu kuti tikatero akayankhidwa mafunso amenewo ah, tikhoza kubalalika atolankhani athu anapempha kuti akuthamangiranso ku function ina ndiye sitikhala nthawi yayitali kwambiri tipemphe ah, ah, mr waya kuti mutipempherere
titi zikomo inu mulungu okhala kumwamba mulungu wa mphamvu zonse chifukwa cha nthawi yoyikika imene kwa ife tidangoyilingalira koma kwa inu mwayikwaniritsa imene a president athu komanso akuluakulu athu achipani afuna kudziwitsa mtundu wa amalawi palingaliro komanso ganizo limene chipani cha utm chakonza m'madzulo ano mulungu musakalole kuti muti mukati- mukachoke pakati pathu koma kakhale nafeni kuti chilichonse chimene a president athu akalankhule ku mtundu wa amalawi chikakhale chochokera mwa inu tidziwa kuti inu mulungu muli nafe mudzakhala nafe mu nthawi za nthawi mwa yesu khristu amen Ah, zikomo kwambiri nthawi ino tiapatsireno a president kuti ah, atiyankhule zikomo
masana abwino kwa inu ma members of the press amene mwatipanga join uh, pa press briefing imene tinayo madzu- masana ano ndipereke ulemu kwa a deputy president a chipani cha utm a secretary general ma members onse a central executive committee a chipani cha utm mamembers onse a national executive council a chipani cha utm amene mwabwera masana ano chipani cha utm chinali ndi mkumano lero m'mamawa tinakumana ngati central executive committee ya chipani cha utm kukambirana zosiyanasiyana za mmene tingathe kupititsira patsogolo chipani chathu komanso kuti septemba ikubwerayi ifeyo tiwine tilowe mboma komanso masanawa chipani cha utm chimakumana ngati national executive council uh, chi- ya chipanichi timakumana cholinga chofuna tiunike zimene tikuchita ngati chipani kuti mu september 16 tilowe mboma mano chimodzi mwa zinthu zimene tinachiganizira ndi uh, kukhazikitsa uh, kwa foundation ya our late uh, founding president uh, the late dr saulos klaus chilima may his soul rest in peace ndiyeno uh, titawunikira za dinner imene iliko masa- madzulo ano chipani chalemba statement chatulutsa position yake pa nkhaniyi in terms of its participation nde mundilole ndiwerenge statement imene chipani uh, chapa- chapa- chape- chatumi- chatulutsa uh, powerengera ngati central committee ya chipanichi komanso national executive council ya chipanichi itakumana yapanga statement yotere imene ndifuna ndiwerenge tsopano ndiyiwerenga mchizungu

The vision endures. The fight is not over. Thank you so much. ndingonena mwachidule kuti lero uphungu waukulu wa chipani cha utm central executive committee ya utm komanso uphungu waukulu wa chipani cha utm cha national executive council nec anakumana lero mamawawa ndi masanawa kuti ngati chipani tiunikire kwambiri za chisankho chimene chikubwera mu september pa 16 kuti titani ngati chipani tiwine masankho amene akubwera ndiye takambirana zosiyanasiyana ifeyo masankho amene akubwera mu septemba tiwina ngati utm ndi amene titipange boma la malawi chimodzi mwa zinthu zimene takambirana ndi nkhani ya mkumano uli madzulo ano kuli kupanga fundraise ndalama uh, zoti bungwe latsopano lakhazikitsidwa la SK, skc foundation ligwiritse ntchito pamene likukhazikitsidwa komanso liunike ndi kuchita ntchito zake kuyambira tsopano kupita mtsogolo ndiye chipani chinaunikira mwambo umenewu chipani chaona kuti ndi mwambo wofunikira kwambiri kuti pakhala maganizo abwino onena kuti ntchito zimene malemu a president athu our founding president founding father a chipanichi kuti pangakhale maganizo oti pakhale foundation imene ingamapititse patsogolo zimene malemu ankazikhulupirira zimene malemu ankafuna kuti dziko la malawi likhale dziko labwino dziko lokhala ndi tsogolo lowala mmene anthu sakusankhana mitundu mmene anthu akugwira ntchito siyanasiyana kulithandiza dziko kuti lipite patsogolo malemu a founding president athu anakhazikika kwambiri pofuna kuonetsetsa kuti m'malawi muno anthu akukhala pa moyo wabwino achinyamata akupeza ntchito komanso kuti no anthu akukhala moyo wabwino anaafuna zambiri malemu a founding president athu kuti zizichitika mdziko lino ndiye pokhala kuti akupangano foundation yo yomatikumbutsa nthawi zonse za umoyo ndi ntchito imene malemu anafuna kuti ichitike dziko lino imene anayigwira ndi anafuna ichitike ife tinaona kuti foundation ndi yabwino kwambiri kuti ikhazikitsidwe chotero ifeyo ngati utm we are in full support pokhazikitsa foundation ngati imeneyi mu dzina la yemwe anali founding president wathu malemu uh, dr saulos klaus chilima komano ifeyo ngati uphungu waukulu wa chipani cha utm titawunikira kuti kumwambo wa madzulo ano kumene kukakhale nkhomaliro kudya komanso kukakhala uh, kuvina pambali popeza ndalama zogwirira ntchito imeneyi eh, ndife osakhutitsidwa kwenikweni ngati chipani pokhala kuti kumeneko kukakhalanso uh, a president a dziko lino ndiye powunikira kwambiri ifeyo kuti ife achipani cha utm tidakali still in mourning period ifenso mayankho sitinakhale nawo mayankho ogwirika akuti kodi chinachitika ndi chani kuti ife tikataye a founding president athu president athu achipani chifukwa kuti sitinayankhidwe bwinobwino uh, boma silinatipatse mayankho nchifukwa chake ifeyo titaunikira bwinobwino tinaona kuti inde ndi kwabwino kukhazikitsa foundation yokumbukira malemu ndi ntchito zawo ndi umoyo wawo koma poyitana a president kumwambo umenewo kuti ifeyo a utm tikakhale tebulo imodzi nkumadya kumwerera kumavina uku tikutolera ndalama pamene ife mayankho athu boma silinatipatse omveka ogwirika chifukwa ife tinatulutsa kale position yathu pa nkhani ya commission of inquiry report sitinakhutire nayo tili ndi mafunso ndiye chifukwa choti mafunso athu sanayankhidwe mwamvemvemve moti ife nkukhutitsidwa titaunika bwinobwino kumvanso mamembers a chipani cha utm countrywide ifeyo ngati uphungu waukulu wa chipani cha utm madzulo ano sitikapezekako ku mwambo umenewo sitikapezekako osati chifukwa kuti sitikugwirizana ndi zopanga set up foundation ayi kupanga set up foundation ndi nkhani yabwino kwambiri imene tikuyipanga support sitikapezekako osati chifukwa kuti uh, ifeyo sitinagwirizane ndi akubanja kuti apangiranji zimenezi aa ifeyo takhala limodzi mu nthawi zonse mu zabwino mu zowawa ndi akubanja ndipo ife tifuna tawapanga assure akubanja ife tidzakhala nawo nthawi zonse mu zabwino uh, ndi mavuto ena aliwonse amene tingatokhala nawo ife ndi mbali yawo ndipo tidzakhala mbali yawo forever ndipo ife ngati utm tidzagwira nawo manja nthawi zonse komano apapa vuto lathu likupita kwambiri kwa anthu amene apanga organize function ya madzulo ano ifeyo tili ndi umboni wonena kuti opanga organize-wo mbendera zina sanazitsatire bwino sanazitsatire bwino nchifukwa chake zapangitsa kuti nkupanga kwawo organi- organize zikhale mmene zilili madzulo ano ife sitikugwirizana nazo zimenezo ndipo sitinagwirizane nazo ndi chifukwa chake ifeyo tasankha kusapita ku function ya madzulo ano uh, komano ifeyo ngati chipani uh, amene tikuona kuti kukhazikitsa foundation ndi kwabwino kuti foundation idzigwira ntchito ngati zimenezi ngati chipani nafenso tapanga contribution yathu ngati chipani cha 10 million kwacha kuti foundation imeneyi ikhazikitsidwe ndipo idzigwira ntchito zake monga ayipangira setup uh, ifeyo uh, ndife eh, mbadwa za dziko la la malawi komanso ndife amodzi e, and nthawi zonse takhala amodzi ndi akubanja kupititsa patsogolo zimene malemu uh, a founding president athu anadzikhulupirira ndipo ife monga iwo anafera mbendera ifenso a utm tidzafera mbendera yomweyo chotero ife tidzakhala tikupititsa patsogolo legacy ya founding president athu mu njira ina iliyonse ndi zonse zimene ife tingathe kuchita kuti legacy ya founding president yathu ikhale ipita patsogolo and china mwa icho ndi choonetsetsa kuti utm ipange boma pa 16 september chaka chino kuti kuti legacy ya malemu ndi zimene malemu ankafuna dziko lino zichitike zonsezo uh, zidzathe eh, kuchitika chotero uh, ndifuna ndikuthokozeni kwambiri atolankhani chifukwa chokhala nafe uh, madzulo ano ife tipitiriza uh, kukhala mbali imodzi ya legacy eh, ya founding president wathu mmene tinayambira 2018 mpaka na forever uh, tidzakhala mbali imeneyo zikomo kwambiri chifukwa chondimvera uh, the statement we have issued uh, this evening statement iyo our uh, national

chifukwa chokuti uh, ma media houses apempha kuti alinso ndi function imene akuthamangira chotero tisatenge nthawi yayitali tikanatenga mafunso amene angakhalire koma tiapatsekonso mpata kuti ma media houses athu akapitirize ntchito zawo All right.
Uh, Ndine Joseph Mazizi kuchokera ku Capital FM. Ndili ndi mafunso awiri chifukwa cha nthawi koma mafunso anga ambiri. Ah, zitangolengezedwa kuti kuli msonkhano wa olemba nkhani nkhani imene yavuta pa masamba a mchezo ndi yokuti akubanja la chilima a- alanda nyumba imene imagwiritsidwa ntchito ngati ofesi ya utm ndizoona chabwino uh, kuchoka kumeneko funso lina ndilokuti mukuona kuti amalawi akumvetsetsani ndi mkwiyo umene mwaonetsawu zikomo
ndiyankhe mwina kuti a Mazizi sizoona eh, sizoona kuti talandidwa nyumba iliyonse ya chipani sizoona zimenezo sinalandidwe nyumba iliyonse ya chipani uh, chipani chili ndi ma assets osiyanasiyana ndipo ma assets a chipaniwo they are intact sitinalandidwe ndi wina aliyense yayi nyumbayo choncho ndi amene akufalitsa zimenezo akufalitsa uthenga wabodza osaoona yayi funso lanu lachiwiri lakuti kodi amalawi atimvetsetsa Ah, nkhanizi zitangotuluka pa masamba osiyanasiyana ah, monga ndafotokoza kuti lero timakumana kale ndi kale tinapanga mkumano wa central executive committee komanso wa national executive council uwu ndi uphungu waukulu wa chipani cha utm eh, chonse kuchokera ku nsanje mpakana ku chitipa moti azitsogoleri wonse a chipani cha utm ndi amene ali munowa amene amayimirira as chipani chonse its structure ndi amene ali munowa ndiye mukafunsa kuti chipani kodi anthu akumvetsetsani a- anchipanimo anchipani chipani chimene chili panochi eh, chimene chikulankhula ndi chipanicho motero maganizo onse abwera muno ndi amene azitsogoleri atenga kwa mamembers a chipani chathu kuyambira ku nsanje mpaka na ku chitipa si decision imene apanga a president ndi anthu awiri atatu owe- owerengeka ndi decision imene apanga a chipani cha utm kuchokera ku nsanje mpaka na ku chitipa anthu amene anasankhidwa kuyikidwa m'maudindo oti awapangire represent e, anthu osiyanasiyana a chipani chinsanje to chitipa ndiye ifeyo tikunena position yathu ngati ifeyo a chipani cha utm tinakalira tinakalira tilibe mayankho ndiye chifukwa tilibe mayankho munthu olira simamu tseka pakamwa kuti asamalire mulole azilira akadzakhuzumuka mudzamvetsetsanso kuti wakhuzumuka koma ifeyo ngati chipani cha utm tidakalira tidakalira our founding president uthenga ukuperekedwa pano ndi wa azitsogoleri onse a chipani cha utm nsanje mpakana chitipa ndi ma membership yonse kutengera mawu amene ma membership atipatsira nsanje mpakana ku chitipa ndiye amalawi atimvetsetse kuti awa utm adakalira misozi sinathe ndiye alibe mayankho ndiye nchifukwa chake apanga this kind of decision at this point in time afuna awonjezerenso um, zikomo kwambiri um, ndikukhulupirira kuti nkhani ya pamasamba a mchezo mukatsatire bwinobwino mukapeza kuti amene akulemba nkhani imeneyo ndi omweyo amene anagundika dzulo uh, kulemba nkhani motembenuza za kupezeka kwa a president ku function ya lero zimenezo zikuonetserani cholinga chenicheni chimene anzathu a malawi congress party ali nacho pa function imeneyi ifeyo ngati chipani cha utm palibe bad blood pakati pa ife ndi akubanja ayi chifukwa chonena kuti uh, sitikusiya kupita uko chifukwa cha akubanja tanena kale a president alongosola kuti chifukwa cha mmene akomiti apanga mwambo umenewu agwi- apangira njira zawo kuti mpakana apezeke kuti uh, president ali ku function imeneyi

we still don't have answers on the demise of the late vice president. That's why uh, this is completely different from tho- all those other functions. Uh, mchichewa ndinene kuti zikusiyana kwambiri function ya madzulo ano is directly yokhudzana kwambiri ndi nkhani ya malemu a president athu amene anatisiya ndiye pa function imeneyi surely timayenera tiione tiione mosiyana ndi ma function ena aja mukunena function ya ya chilembwe chilembwe day nzosiyana kwambiri completely different apa ndi nkhani imene tikunena kuti aboma amene timapempha atipatse ma- mayankho pa imfa ya malemu mayankho sitinalandire ndiye tikapezeke kuti tikukhala nawo pa function ngati imene iyayi its completely different amaziko
uh, zikomo kwambiri ndikukhulupirira kuti mukhoza kuchita umboni kunena kuti utm ilibe mafunso ena aliwonse ku boma pa imfa ya john chilembwe tikanakhala kuti tinali ndi mafunso ku boma pa imfa ya john chilembwe chilembwe day sitikanakapezekako uku sitikupita chifukwa mafunso athu sanayankhidwe ndiye sitingapite kumalo uku nkukakhala ndi anthu amene akuyenera kutipatsa mayankho asanatipatse mayankho nkhani imeneyo muitenge ndithu bwinobwino atolankhani ichocho ndi chifukwa chenicheni chimene chipani sichikukakhalira nawo pa mwambo umenewo zikomo nthawi ino titenge funso lotsiriza ngati lilipo
fulumira kubwera ndi ganizo lokhazikitsa bungwe mukhoza ku- mukhoza kutero kapena Um, akupupuluma um, a George Singini, uh, zikomo kwambiri chifukwa cha funso lanu. Uh, mwina chifukwa chenicheni tanena chifukwa cha ife si nthawi imene uh, idzachitika kuti mudziwe kuti si nthawi ifeyo kuchipani timapita kukakhala nawo koma chitangomva kuti kukhala a mcp komanso a president a dziko lino ndi pamene chipani chagwirizana kuti kumeneko sitipita um, zikomo kwambiri ndikukhulupirira kuti mafunso onse ayankhidwa tsopano Aaa tithokoze kwambiri atolankhani chifukwa chokuti munabwera and nthawi zonse mumapezeka Aaa sitikuchitengera kuti basi chimayenera kutero alipo malo ambiri amene mukanapita kuti mukakhale nawo koma munalola kuti mubwere mudzakhale nafe kuno Aaa mulandire ulemu wanu munthawi ino tithokoze ma members onse amene munakhala nawo pa um, um, mkumano umenewu komanso atsogoleri onse amene munakhala na nawo tithokoze kwambiri ndipemphe mr waya uh, kuti mutipatsire pemphero lotsiriza zikomo tiyamike
titi zikomo inu mulungu wa moyo ukulu wanu waonekera mnyumba ino maka chifukwa cha kulankhula kumene inu munamtuma mtumiki wanu amene ali president wa chipani cha utm dr kabambe omwenso inu ndi chikonzero chanu mogwirizana ndi dziko lonse la malawi kuti pa 16 september ndi amene akutenga mbendera ya dziko la malawi mulungu wanga tikuti zikomo kuti kulankhula kumeneko sikunali kwa iwo koma ndi- kunali kuchokera mwa inu mphamvu yanu yaonekera mu nyumba ino dziko ladziwa anthu adziwa oyipa aonekera mbuyanga mulungu wanga mulungu wathu khala nafeni pa chipani cha utm khala nawoni akubanja komanso kopitirira apo mulungu wathu khala nawoni a president athu dr kabambe kuti nzeru zimene ali nazo zochokera kwa inu musazichotse ndi cholinga chakuti malingaliro komanso chiwombolo cha malawi chikakwaniritsidwe mu 16 september mchaka chino mwa yesu khristu pamene tikusiyana pamalo pano Tikafunse mphamvu yanu Mzimu Woyera kuti ikathe kutiyendetsa bwino ndi kuti tikathe kufikanso bwino m'makuka mmene ife tachokera komanso tithokoza atolankhani athu amene inu Mulungu mmawadalitsa ndi mafunso osiyanasiyana koma kwa iwo adziwa kuti amafunsa mafunso koma amafunsa inu Mulungu mwa Yesu Khristu tiyamika amen, amen.